october 2020 dziko la india linakhazikitsa electronic invoice ndikunena pano system ikugwira ntchito Board Revenue ku pakistan anapanga implement electronic invoice 2025 ku bangladesh zikuchitika tikunena pano maiko onsewa amatiuza kuti electronic invoice ndi yabwino chifukwa akuthana ndi mbava zozemba misonkho ndiye tikudabwa ku malawi tikufuna kupanga zomwezo nzika za ku india pakistani komanso bangladesh akuchita sponsor mademo kuti zisatheke cholinga chawo akufuna kupitiriza kuba misonkho kugulitsa katundu popanda lisiti timafuna tipemphe amalawi amene alandira ndalama kwa mauma-wo amenewo choyamba musanapite ku mademo mudzifunse kuti maiko a india ndi pakistan anasankha electronic invoice chifukwa chani kodi amwenye akukaniranji chikhalirecho mmaiko awo amene akuchokera amagwiritsa ntchito system yomweyo alemba ntchito atupele muluzi wouma mutu kuti aziwalankhulira nkhani ya electronic invoice zakalekale zopanda ntchito atupele muluzi analephera pandale 2014 amanyoza mai joyce banda chikhalirecho mai joyce banda anamusankha iyeyu kukhala nduna 2025 amanyoza apm amene akuti ayi boma la apm linalephera chikhalirecho anali nduna maministri osiyanasiyana zaka 5 za apm zoyambirira atupele muluzi anali minista koma 2025 analandira ndalama ku mcp ndi kumanyoza apm lero akulemba maposti oduka mutu akuti agalu agondwe kodi mmasambuyo mu 2025 atagwirizana ndi chikangawa amanyoza a goodall gondwe kuti ayi sanayendese bwino dziko akuluakulu tinene zoona pano ndale za dziko lino atupele muluzi anayiwalika kalekale abambo ake ndi amene anaononga dziko lino chilichonse choyipa kuphatikiza umbava njala komanso forex black market zinabwera ndi udf profesa peter mutharika wayamba kukonza dziko lino choyamba anathesa njala kuchokera ku nsanje mpaka chitipa amalawi akukhuta chachiwiri akufuna kuthana ndi ma tax invaders atibera zaka zochuluka nthawi yakwana kuti tikonze dziko ndiye pamene tikukonza dziko lino ndi apm zoona tikamvera atupere nkhani ya chikangawa incident kuphedwa kwa saulos chilima atupele muluzi anali mbali ya congress munthu ameneyu samachedwa kugulidwa anagulidwa ndi lazarus chakwera kuti azinyoza apm ndiye lero akuti akudzudzula apm za maudani za kalekale 2025 pa kampeni abambo ake atupele muluzi anaitana mashehe ku pca akuti pca hiyo atapita kumene kuja mashehe iwowa anauza mashehe kunena kuti ngati ndili ndi mdani namba 1 ndi apm mashehe omwewo anatembenuka ndikuulula and now ndi atupele muluzi amene watenga udani umenewo ndikumalimbana ndi apm apm anapeza njala mdziko muno wathesa njala ndiye akubwera kumanena kuti ayi joseph mwanamveka walephera amalekeranji kumunena simplex chithyola kuti walephera chifukwa zaka 4 amalawi amadya chitedze dziko muno kwacha inagwa ndi 44 percent atupele anali chete mmawa mwake anapanga ubale ndi chikangawa ndikumachita sapoti pa kampeni lero kwabwera joseph mwanamveka miyezi iwiri wathetsa njala akukonza chuma cha dziko lino wakhazikitsa electronic invoice ndi cholinga titole misonkho tithane ndi ma tax evaders kodi atupele muluzi nthawi imene anthu akwanu kumachinga amadya chitedze unali kuti lero zoona unganyoza joseph mwanamveka ine ndimafuna ndifunse funso lotere chifukwa honorable muluzi apa kumanena kuti kuwina boma kutenga boma inu mudayamba mutawinapo boma iyi
misewu ya makono ndiyotheka ndi electronic invoice illegal black market ikhoza kuthetsedwa ndi electronic invoice ndaona amwenye akudandaula kunena kuti machina amenewo asokoneza bizinesi yawo chifukwa amagwiritsa ntchito forex ya black market that is a good development forex yakhala ikubedwa ku mabanki ndi kumagulitsidwa mwachinyengo pa zifukwa zomwezi ogwira ntchito ku mabanki amatenga mwadala forex ndi kumagulitsa amwenye amenewo pa black market akatero amapita kunja ndi kumapanga mabizinesi kubwera kwa electronic invoice kuthetsa mchitidwe umenewu ndipo tikulimbikitseni inu aboma ku mra ministry of finance apm musafooke ku india pakistani bangladesh sri lanka akugwisa ntchito electronic invoice kodi amalawi tiopa ndani ngati dziko la india pakistani bangladesh akugwisa ntchito electronic invoice ife ngati amalawi tiope ndani tiope mbava ma tax evader that is nonsense akuluakulu history is the best teacher